ayiwa an karamɔgɔ i ni ɲankuma nba komi mɔgɔ t'i ko fɔ mɔgɔ ye mali la bilen mais komi an ka laadaw b'a fɛ cogo min an b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni yɛrɛ fɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ n tɔgɔ kɔni ko abibu danbele n ye artiste ye n bɛ sɛbɛnni kɛ n bɛ mise en scène kɛ n bɛ théâtre bɔ n bɛ balo cinéma ani théâtre la donc euh, fɛn min bɛ an ka dugu kɔnɔ bi a ma dogo mɔgɔ si la an tun y'a fɔ ko an sirannenba de don parce que élection ma deli ka kɛ mali kɔnɔ mhm. min y'a dɔn ko mhm. a janjon bonyana ka nin bɔ mhm. opposition b'a fɛ ka na pouvoir la coûte que coûte majorité b'a fɛ ka pouvoir garder coûte que coûte donc jani élection yɛrɛ ka se fɔlɔ an ɲɛ bɛ kow la minnu bɛ ka kɛ minnu kɛra minnu bɛ ka labɛn donc e dun ye jamana in mɔgɔba dɔ ye kumakan jumɛn de b'i bolo k'a fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye faama fara fantan kan ala k'an kɛ mɔgɔba ye komi i y'a fɔ cogo min nziirin dɔ de bɛ yen en octobre 1969 amadu anpate ba ye a ziiri in da unesco bulonba kɔnɔ walasa ka kangari da mɔgɔw ye palestiniyɛnw ni israɛliyɛnw ka kɛlɛ la n bɛ fɛ k'o ziirinin da aw ye ko waati dɔ tun bɛ yen waati min na adamadenw ni baganw bɛ kan kelen fɔ cɛ dɔ tun bɛ yen cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen a tun bɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min na a lafiyalen don o yɔrɔ in na a n'a bamuso kɔrɔkɔrɔnin fana tun bɛ yen a n'a ka wulu ani dononkɔrɔnin dɔ ani eh, bankɔrɔnin dɔ ani misi dɔ ani so dɔ u bɛɛ tun bɛ du kelen kɔnɔ donc don dɔ sɔgɔmada fɛ u nana ka n'a fɔ a ye ko a ko i terikɛ karimasina banna nin dugu in na o dugu n'a ka dugu tile fila taama don sen na donc a wulila a ko a o tɛ se ka kɛ fo ne ka taa ka taa sangafoli bila n terikɛ ka banni na yann'a ka taa a ko wulu ma ko e min filɛ nin ye ne ba man kɛnɛ wa a kɔrɔlen don i sigi a ka da la yan kana bɔ i nɔ na dɛ to nin yɔrɔ in na yan n'a y'a sɔrɔ i mago kɛra dɛmɛ dɔ la fɛɛrɛ kɛ i ka bagan tɔw wele u ka n'i dɛmɛ o la a y'o fɔ a taara tile damadamanin tɛmɛna foyi ma kɛ nka don dɔ sɔgɔmada fɛ tile bɔsini waati wulu tulo donna mankan dɔ de la mankan min bɛ ka bɔ musokɔrɔba in ka so kɔnɔ ee wulu y'o mankan mɛn o y'a sɔrɔ musokɔrɔba in dannen bɛ sange dɔ jukɔrɔ ayiwa fitinɛ fitinɛ yeelen mananen b'a kɛrɛfɛ wulu ye mankan in mɛn mankan in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi jaa basanin fila de bɛ so plafɔn na olu bɛ kɛlɛ la dimɔgɔ sunin dɔ nɔfɛ bɛɛ b'a fɛ ka dimɔgɔ su in dun si tɛ fɛ k'a to si bolo o kɛra tuma min na wulu ko k'a bɛ taa ka t'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na wulu ko a bɛ taa mɛ wulu nan'i miiri ko a ayiwa an jatigikɛ ko ko ne kana bɔ n nɔ na a y'i miiri o la a y'i to a nɔ na a b'o la dɔrɔn dondokɔrɔnin tɛmɛna a ko dondokɔrɔnin ma ko dondokɔrɔnin ko ayiwa ko eh, basanin fila bɛ kɛlɛ la an ka musokɔrɔba ka so kɔnɔ k'i ti fɛɛlɛ kɛ ka t'u bɔ ɲɔgɔn na ko mɔgɔ tɛ ko eh, mɔgɔ tɛ dan dɔn tasuma mana na cogo min kɛlɛnin fitinin tɛ yen tasuma mana fitinin tɛ yen i ti fiyɛlɛ kɛ ka t'u bɔ ɲɔgɔn na hali n'u t'a fɛ k'i kan bɛ u bɔ ɲɔgɔn na dɛ donc dondokɔrɔnin ko a ma ko e e ta ye mun ye tan e i bɛ sɔn ka nin kuma in de fɔ ne ye ne ɲɔgɔn ne ne ne ne a bɛ fɔ ne min ma ko ko ɛɛ ɛɛ ko ko ɛɛ basse-cour basse-cour faama dondo siyɛmusow bɛ n nɔfɛ fan bɛɛ fɛ siyɛdenninw bɛ n nɔfɛ fan bɛɛ fɛ ne ɲɔgɔn masakɛtɔ i b'i kanto ne ma ko ne ka taa n sen don basa kɛlɛ la nin ye mun manamanakan y'i fɛ tan wulu ma kuma a fɛ wulu y'i t'o la bankɔrɔnin tɛmɛna a ye bankɔrɔnin wele a ko bankɔrɔnin a ko basanin fila bɛ kɛlɛ la dɛ an ka an ka an ka musokɔrɔba ka so kɔnɔ i tɛ fiyɛlɛ kɛ i ka t'u bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ kɛlɛ dan dɔn dɛ kɛlɛnin fitinin tɛ yen tasuma tasuma mana fitinin tɛ yen bankɔrɔnin fana y'i kanto a ma ko e ta ye mun ye tan e e bɛ sɔn k'i ka nin fɔ ne de ma ah, ne ni n ka nin bamuso fɔgɔ in bɛ ne bɛ nin bamuso fɔgɔ in cɛ ma n bɛ n ka masaya cɛ ma n ka bamuso fɔgɔ cɛ ma i bɛ n'i kanto ne ma ko ne ka taa n sen don basa kɛlɛ la ah, k'o sababuya kɛ ko olu bɛ kɛlɛ la ko dimɔgɔ su nɔfɛ ko nin ye mun manamanako y'i fɛ a ma fɛn f'o ye a y'a to yen o tɛmɛna a y'i yɛlɛmɛ a ɲɛ bɛ ayiwa misi la o bɛ kɛrɛfɛlanin na a ye misi wele a ko misi i tɛ fiyɛlɛ kɛ wa a ko an ka musokɔrɔba in ka so kɔnɔ basanin fila bɛ u bɛ kɛlɛ la dimɔgɔ su dɔ kama fiyɛlɛ kɛ i ka t'u bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ kɛlɛnin fitinin tɛ yen tasuma mɛnɛ fitinin tɛ yen misi ko a ma ko n'i ye nin ɲɔgɔnna wɛrɛ fila bɔ i da kɔnɔ ko n bɛ n gere kɛ k'i nugu bɔ i nu fɛ sisan nin ye mun mɔgɔ nin ye mun manamanako y'i fɛ tan ne min barika ka bon ni bagan bɛɛ barika ye nin du in kɔnɔ i bɛ n'i kanto ne ma ko ne ka taa n sen don basa kɛlɛ la a y'i t'o la an b'o nin bɛɛ la basani fila in bɛ kɛlɛ la u bɛ kɛlɛ la cogo min u bɛ kɛlɛ la ten an b'o yan'an ka sɔmi do a ye ɛɛ ɛɛ ɛɛ so tɛmɛna a ye so tɛmɛtɔ ye a ko so ma ko so e k'i tɛ sabali wa ko basani fila bɛ kɛlɛ la an ka musokɔrɔba ka so kɔnɔ fɛɛrɛ kɛ i ka t'u bɔ ɲɔgɔn na kɛlɛni fitinin tɛ yen tasuma mɛnɛ fitinin tɛ yen so ko ko e ta in ye mun ko ye tan ɛɛ ale ale bagan hɔrɔn mɔgɔ b'i kanto ale ma k'ale ka t'i sen don basa kɛlɛ la basaniw bɛ kɛlɛ la u bɛ kɛlɛ la u y'u t'o la dɔrɔn basaniw wɔrɔnna ka bɔ plafɔn na ka na ka na bin fitinɛ yeelen fitinɛ kan fitinɛ mɛsi bɔra fitinɛ daga kɔnɔ o ye o ye sange minɛ sange mɛnɛna li kɔmansera ka jeni tuma min na musokɔrɔba kulela mɔgɔw bolibolila ka na u nana ni sofajiw ni filenfajiw ye ka na ka na bɔn tasuma kan tasuma sara nka musokɔrɔba fan bɛɛ jenina nka a ma sa fɔlɔ u ko deni cɛ kamalennin dɔ ma kamalennin kanagɛlɛnnin dɔ ma he so in ta dɛ i ka taa i ka taa fɔ eh, eh, eh, an karamɔgɔ ye nin dugu in na k'a fɔ ko a ba ko tasuma y'a ba jeni o kamalennin o kamalennin jawulilen o fana ye so in minɛ k'i pan ka yɛlɛ so in kan o famana ka yɛlɛn so kan o ye so in boli k'a boli k'a boli ka gɛɲɛ kɛ k'a bugɔ k'a saba k'a walo tile bɛɛ a ye a ye a ye a ye so boli ka taa ka taa se dugu dɔ in na a y'a fɔ eh, dutigi in ye dɔrɔn k'a fɔ ko a ko tasuma y'i ba jeni dutigi ko ko a ko temps perdu t'o la bilen o fana ye ala minɛ ka yɛlɛn o so kelen in kan k'a sɔrɔ hali a ma lafiya fɔlɔ cɛnin fana bɛ eh, eh, so kan u fila bɛɛ yɛlɛnna so kan u ye sira minɛ ka segin u kɔ u ye wula bɛɛ kɛ ka so boli k'a boli k'a boli so bɛ taa se so kuma o kuma a dusukun bɛna éclater dɔrɔn a y'i kanto wulu ma wulu sigilen in da la ko wulu a k'i ka kuma kun ye tiɲɛ ye ni ne kun sera ka basani fila in bɔ ɲɔgɔn na nin kun tɛ ne sɔrɔ bi a ye a y'o fɔ dɔrɔn a ni bɛ o kɛlen tuma min na donc u nana karamɔgɔkɛ dɔ wele ko yala ko an bɛ a fura fura in kɛ cogo ko yala an bɛ musokɔrɔba furakɛ cogo di aa u ko k'a ma k'o tɛ baasi ye k'a ye sɛ dɔ minɛ a ka sɛ fa n'a ye sɛ in fa sɛ in joli ne mago b'o de la n b'o da da joliw la ka fura dɔ k'a la ni ala sɔnna ma a bɛ kɛnɛya dɔ ko ko cɔ ko dondokɔrɔnin dɔ filɛ nin ye u bolila dondokɔrɔnin nɔfɛ ka taa dondokɔrɔnin ta sen fila ma u bɛna ka na tɛmɛ u natɔ k'u bɛ taa ni dondokɔrɔnin y'a faga yɔrɔ la a tɛmɛtɔ la a y'i kanto wulu ma ko wulu k'i ka kuma kun ye tiɲɛ ko ni ne kun sera ka basani fila in bɔ ɲɔgɔn na ko nin kun tɛ ne sɔrɔ bi bon u y'u t'o la bon ala ni ala ka fɛn ala b'a sago de kɛ musokɔrɔnin ma se ka kisi a fatura mais yan'u ka su don olu ka dugu laada kun ye ni mɔgɔ sara n'aw bɛna taa su don aw mana kaburu sen ka ban yanni i ka su da kaburu kɔnɔ i bɛ ala minɛ ka na ni eh, i bɛ eh, eh, a tɔgɔ ye di bankɔrɔnin de faga k'o joli kɛ kaburu kɔnɔ fɔlɔ et donc dɔ ko ko a ah, ko bankɔrɔnin dɔ filɛ nin ye k'a t'o minɛ u taara bankɔrɔnin minɛ k'o sama ka na yan'u ka se n'a y'a faga yɔrɔ la u tɛmɛna wulu ɲɛfɛ bankɔrɔnin y'i kanto wulu ma ko a ah, ko wulu k'i ka kuma in kun ye tiɲɛ ko ni ne kun y'i ka kuma lamɛn ko ne kun bɛ taa basani fila in bɔ ɲɔgɔn na ko n'o sababu kun tɛ basani ninnu fila sababu kun tɛ ko ne kun tɛ kɛ tan bi donc u b'o la u y'o fana fa ten bɔn tile bi naani fana sera jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛna tile bi naani sarakabɔw kɛ bɔn o jamaba in bɛɛ balotɔlaw fɛ sa dugutigi eh, eh, u ka u ka u ka mɛtiri obligera ka misi ta ka misi da ka misi kantigɛ walasa ka se ka mɔgɔw balo bɔn basani fila ka kɛlɛ kunkɔrɔ k'a sababuya kɛ dimɔgɔ su dɔrɔn ye nin kɛlɛnin fitinin ni ayiwa an ka nin mɔgɔ ka an ka an ka an ka nin bagan kofɔlen ninnu ma sɔn k'u sen don a la n'o ye ba eh, eh, sɛ eh, misi so n'olu ma sɔn k'u sen don a la non seulement donc olu yɛrɛ bɛɛ ni tora a la musokɔrɔba yɛrɛ fana ni ma bɔ a la et donc mɔgɔ kelen min bɔra a la o de kɛra wulu ye wulu min kun y'a dɔn wulu min y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko kɛlɛnin fitinin tɛ yen i n'a fɔ tasuma mɛnɛ fitinin tɛ yen cogo min ayiwa ala ka an ni sababu bɛn donc n bɛ nin fɔ opposition ye n bɛ nin fɔ parti au pouvoir ye n bɛ nin fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye parce que mali ko don mali ka girin ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye mali ka girin ni parti au pouvoir ye mali ka girin ni opposition ye mali ka girin ni maliden kelen kelen bɛɛ ye mali b'an bɛɛ lajɛlen sanfɛ ala ka mali basigi